We want Malawi Congress Party to stay forever and if we want it to stay forever we have to continue sacrificing.
So don't beat about the bush. Commission of Inquiry ya uchitsiru, mamembala ake zitsiru, final report mwapanga kale, we don't want it. Ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Ku Sierra Leone, Julius Bio analonjeza zambiri pa kampeni. Atayamba kulamulira analephera 2020 amagawa ma ID kwa ana osakwana 18 years. Mu nthawi ya kalembera wa voti anatenga ma ID onsewo ndi kuwalowetsa mu sisitimu ya electoral commission 2023 julius bio anabera chisankho mu njira yomweyi european union african union ecowas anakana kuvomereza zotsatira kumalawi kuno lazarus chakwera akugwiritsa ntchito sisitimu yomweyi anthu ambiri sakumukonda chifukwa cha bodza analonjeza zambiri sanakwaniritse akudziwa kuti sangawine chisankho ndiye wauza nrb ilembe ana ku central region akutenga ma id amenewo ndi kuwayika mu sisitimu ya mec anabel mtalimanja ndi amene akutsogolera zimenezi mcp inachotsa chifundo kachali chifukwa amadziwa kuti sangalole zopusa anabel ndi mwana wa john tembo munthu woyipa mtima amene anaononga malawi 31 years amakana democracy anapha anthu osalakwa 30 chaku southern chifukwa chokakamira udindo
anabadwira ku yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la katangale ena akuti mbusa anatiuza kuti akalephera kukwanisa malonjezo adzapanga resign after 2 years lero chikuvuta ndi chani kuti apange resign ndi kupita kukasiya
if i don't change everything in two years i will resign
posachedwa mayi ameneyu anali ndi miting'i ku state house amakumana ndi chakwera agwirizana kuti panopa asamvere zodandaula za opposition apitirize registration ndipo ikatha amuchotsa udindo pabwere munthu wina chairperson wanyowani ntchito yake idzakhala kulengeza chisankho chimene chabedwa kale akuluakulu chisankho ichi kuti chiyende bwino mwana wa john tembo achoke smartmatic ndi kampani yakuba inuyo munaona kuti system yopanda audit ngakhale ku banki kumakhala information ya sensitive koma system yawo imakhala ndi audit 2020 kunali ma independent auditors lero akukana chifukwa chani ndiye funso ilili likubwerali kuti akufuna akatswiri a ict kuti abwere azaone system kuti ikuyenda bwanji pamene potanena kuti ayi chifukwa chokuti there are security protocols eti pachichewa amati kupewa kuposa kuchiza Zimene mukunenazo zikuveka ngati kuchiza osati kupewa iyayi. Anthuwa akufuna apewe chifukwa mmene mwaneneramo mukunena kuti o tapanga ndiye marizati ndi awa mukhoza panga verify. Tinene kuti atati papezeka vuto pamenepapa ndiye kuti mufunika kuti mubwererenso kuti muchitenso. Pamene anthuwa zimene akupempha ndi zakuti Tizionera limodzi kuti ngati pali chinthu cholakwa chimene tikuchiona chokayikitsa, tikonzeretu nthawi imeneyoyo kuti marizati amene akatuluka kumapetowo akhale otidi ndi ovomerezeka mwinanso sitikafunikanso kupanganso verify chifukwa tidziwa kuti iyayi mmene timapanga izi ife tikuzidziwa zayenda chonchi. Koma zimene mukunenazo kumapeto anthu atati akapanga flag ma issues kuti apa sitikuonapo bwino apa sitikuonapo bwino, inu ngati Electoral Commission ndinu okonzeka kuti mukabweze mukabwerezenso ntchito imeneyi?
ya mukamvetsetsa kufotokoza kwanga eti chimene tiku- tikunena kuti sitiloleza ndi system okay chifukwa cha security protocols
history is the best teacher Dam la Sister Mary amanaika ng'ona ndi John Tembo mitembo ya anyamata kukaronga chisiza mwahimba amanaisowetsa ndi John Tembo akhristu a mboni za yehova anathawa mdziko muno chifukwa cha john tembo inu nduna folo kumwanza zinaphedwa ndi ndani and moreover mabishopu ankafuna kuphedwa 1992 ndiye lero mwana wa chigawenga chimenechi asasokoneze chisankho mwanayu mmene akuchita zimayi ameneyu ndi umboni ali ndi mtima ngati wa bambo ake taona registration phase 1 smartmatic system imeneyi ikulowetsa ma id fake komanso ana ku central region umboni tinawo sikuti tikulota monita wa mcp wagwidwa ndi ma id kunkhotakota in addition chakwera wabisa chimanga kuti amalawi azifa ndi njala kenaka akumanamiza anthu aja tikupasani chimanga tipaseni ma id potero akumpasana Annabel Mtalimanja ndi kulowetsa mu sisitimu ya meki timafuna timuchenjeze zimayi ameneyo if you think you can rig election you are betraying yourself anthu atopa ndi chakwera koma ngati afuna kupitiriza mpaka 2030 awine mwachilungamo osati kutenga maidi ana ndi kumayika mu system A new Malawi needs a new anti corruption bureau that has real power to indict a sitting president when he is found with a bribe in his account.
so don't beat about the bush commission of inquiry ya uchitsiru mamembala ake zitsiru final report mwapanga kale we don't want it
zikomo anyamata lero a president ndinene mawu awa kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata amolalo zikomo akuti Bakili Muluzi TV. Munaziona kuti zimenezi? Kutenga ngongole ukafuna kubweza ukatenga katapira ndi kubwezanso ngongole. What is that? tidali ngongole ya pafupifupi 75 million united states dollars kunjako uku kubade yako kwabwera 50 million 50 million yo tayipereka yonse yabweza Komanso tikuchita izi tinayesetsa kugogoda m'mabankimu ndipo m'mabankimu tiyamike kwambiri atithandiza ndipo ndalama imene yapezeka kuyambira sabata latha lija kufika pano yafika ndithu pafupifupi 20 chakuti miliyoni ndikuti tikatero ah munthu ukam'bwezera unali naye ngongole uh, ya 1 miliyoni kwacha tsono iwe unakampatsako 600000 uh, mawa akhoza kukakubwerekako ndithu uh, chikho chomwera madzi
History is the best teacher. 1916, Albert Einstein analosera za black hole. Anthu ena amatsutsa ndikumanena kuti akufalitsa mabodza. Tikukumbukira 1933, Adolf Hitler anaotcha mabuku komanso nyumba yake inagumulidwa after 50 years komanso mkulu ameneyu Einstein atamwalira nasa inavomereza ndiye iwowo after 50 years anavomereza kunena kuti mwambamu muli mphanga zikuluzikulu zimene zikhoza kumeza dziko 2019 chithunzi choyamba cha black hole tinachiona komatu kalekale munthu wina atalosera ena anamunyoza lero ndi umboni poyamba mpingo uwu tili kuyamba ife timalalikira pa msika nomatenga wanthu kukhala nawo mkanyumba nomaphunzitsa koma tidadzayitana abusa oyamba chifukwa pa nthawi imeneyo ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies
pamene tikunena lero kunena kuti chakwera afuna kubera chisankho waba 1 trillion wasokoneza umboni pa nkhani ya chilima ndi chigawenga ena akuyesa nthabwala mmalawi aliyense ali ndi udindo wothana ndi satana ameneyi tikalembetse kuti tizakhale ndi mwayi wochotsa belezebulo
munafunsanso mafunso na kuti ah, ona kuti kodi anakupasani chance kuti tikumane nawo nkona takumana lero titalembera kalata ija mmalo mokuti a electoral commission ayankhe pa radio tinapeza ena azala 24 akumayankha ngati iwowo ndi a electoral commission nkhani tikukamba pano tikukamba ya electoral commission tikukambanso za national registration bureau nrb a nrb wo komanso a mec abwere atitani amenewo atiyankhe anthu amene amanena abusa aja azala 24 ife sitikufuna kuti atiyankhe ife amene atiyankhe ife ndi electoral commission komanso a national registration bureau akabwera anthu ena kuyankha kumayankhira a- a mec kumayankhira nrb kusonyeza kuti nrb wo angokhala chikwangwani ndiye ife zokhala chikwangwani ele- electoral commission kukhala chikwangwani national registration bureau kukhala chikwangwani ayi tikufuna amenewo akhale eni ake amene angathe kumayankha mafunso amene tikuwatani tikuwapasa